onye ọbụna sị na ife a na-eme ndị Igbo dị ya mma ya bịara ya ụgwọ okpukpu iri in ten folds ife ahụ ị kpọrọ ife ọma na-eme ndị Igbo ọ ya-abịakọtara gị ụgwọ ma n'ụwa ma na mmụọ ọbara ndị egburu egbu na mmụọ ha ma ekwekwa ka anybody ọbụla kwafuru ọbara n'ala Igbo ka ala Igbo hapụ onye ahụ biko o zuonanụ ifu na ochie kago ekperima ekperima na-enugharịsị na many government houses in the name of ndị ọchịchị ụmụnne m ana m ekene onye ọbụla bụ onye so wee tinye aka ee krismas a gara aga wee bụrụ ife nke emere ọfụma a sị chineke ekene dịrị ya onye ọbụna sị na ife ọma adịrị ya mma ọhọ mmiri onugbu nke mbụ ya buru ụzọ ṅụọ ya ife ndị be anyị na-akpọ ya bụ onugbu mmiri mbụ ịhọ ha anụ ya buru ụzọ ṅụọ ya mmiri dogoyaro nke izizi aha a na-azapụta na ya buru ụzọ ṅụọ ya ma ọ bụ na ife ọma na-asa gị afọ enerecha m ka ndị Igbo si nata n'agbanyeghị akụkọ a kọrọ tupu oge ekeresimesi wee ruo m wee nekata mass return m wee sị nekwe ife a napụrụ ndị Igbo for 5 years ha ekwensu ọ ma adịrị gị na mma ife a ka ndị ntorobịa anyị nọ some churches wee shut all down for 5 years ife a wee ruo ife emebụrụ mbụ na ana Igbo schools wee mechie wepụgodo 5 years na nwa na-agụ primary 1 o kwesịghị ịnọ primary 6 churches mechi schools mechi hospitals mechi enwe idp camps n'ana igbo idp camps ị dịkata ịmakwa ndị akwabere nne na nna ha egwuo ana nie mana akwabere ozu secretly ka e buru ozu je nie ụfọdụ ka a sị na ụfọdụ ndị unknown gunmen otu esi akpọ ha maka ụfọdụ nọ n'ime ọfịa sị na a na-echekwa ana Igbo ụfọdụ sị mbụ gịnị ife karịrị ada ekwuzi ndị a na-achọ achọ ada ekwu ndị egburu egbu ada ekwu ndị afụrụ ozu ha ada ekwuzi pit of hell ebe afụrụ ozu mmadụ dọmpụ ijiji na-eme silver jubilee ife ndị a ka eme for five years ife m ji ekwu okwu a na o nwe ihe onyonyo m fụrụ ofu nwanne anyị nwoke pụtara wee sị ee eh, na ha nọ n'ime ọfịa eh, since two years kịta na ife ha ma ọ na biafra or nothing m sị na osukwa ị chọkwa m ife ebie na osukwakwa na ya na ndị be ya nọ n'ime ọfịa since two years biko nụ ee ka anyị ya anyị zutugodo ike nya ka anyị- nya eji m chineke ayọ ka anyị zutu ike nya anyị anwago ngwa unu o ṅara a anyị melụ for past years kịta maka mnk ee ma ebe anyị metara ya ma ebe anyị emetara ya ma ndị duhiere anyị ụzọ ma nke anyị mebiri emebi o zuona ife aha anyị mere mịtara mkpụrụ maka enwego ndị ọdịka mmadụ ọdịka mmadụ m jụrụ ese ha m wee nụ na ha ejebeghị ije ọ nya ka Israel ji wee kwuo na ha na-abịa with ife Donald Trump a ebe niile na-agbaghara aghara ha ejebeghị ije ịma abịa na nche enwe ndị na-egota egbe nwee ndị na-egota mgbọ nwee ndị na-egota tọọchị eji eche nche nwezie ndị na-anọ na field eche nche abịa n'ịkụ flawa enwe ndị na-egota flawa nwee ndị na-akụ ya akụ nwee ndị na-agba ya mmiri nwezie ndị na-ebe ya ebe anyị ncha niile ama anọcha n'ihu ọrụ the struggle anyị nọ na ya kịta anybody bụ onye Igbo sị na ife a na-eme anyị na ọ maka afụna m few people anụkwuru m nke minister of works kwuru ụbọchị a minista Dave Umahi kwuru na enwerọzi ife dịka marginalization n'ala Igbo achọghị m ikwu ya ka ọ bụrụ na ọ dị personal mana onye ọbụla bụ onye Igbo sị na ife a na-eme ndị Igbo amaka ee eh, ya bịakwara ya ụgwọ ka m ghara ekwu na ezinụlọ ya na ụfọdụ ụmụazị mana nna ha ada emeti ya na ife a ndị okenye anyị na-eme ee eh, onye ọbụla sị na ife a na-eme ndị Igbo dị ya mma ya bịara ya ụgwọ okpukpu iri in ten folds ife ahụ ị kpọrọ ife ọma na-eme ndị Igbo ọ ya-abịakọtara gị ụgwọ ma n'ụwa ma na mmụọ ị ma-enwe udo nke mkpụrụ obi mana ọ bụrụ na eziokwu na ada emegide anyị anyị ncha niile na-ayị ala sọsọ gị ka isi dị mma nsogbu adịrọ nya dịrị gaba chineke etikwana nya aka chineke kezi ikpe biko o nwego ndị jebere ije achọrọ m ka ụfọdụ nọkwa n'ime ọfịa wee ife emebichago ife aghasago ọbara ndị egburu egbu na mmụọ ha ma ekwekwa ka anybody ọbụla kwafuru ọbara n'ala Igbo ka ala Igbo hapụ onye ahụ biko o zuona nụ eji mmasị rịta ọ na wee fụ the joy ị fụ na ọ dị ka ebe mmiri na-agụ nne ele ife na-agụ ndị be anyị agụụ maka ịnata ụnọ krismas makwa agbagide mbọ gbagide mbọ kwụgide ụdọ na airport niile na-ekwo ekwo ọ ndị Igbo anyị nwa kacha eme travel na mba ụwa niile go and check ị pụta ebe niile hold up ị pụta ụzọ ugwu Awụsa ị pụta ụzọ Lagos o nwere ndị lahụ n'ụzọ two days sọsọ ka a bịa fụ be nna ndị kidnappers one ka unu ya-ekidnap ghara ibe unu pụta na hold up ga wee nwude ha with egbe ahụ esuo ha ọkụ maka ọnụma na-esu ndị mmadụ bịazie na iro ada arụcha arụcha anyị arụgide ofu iro 10 years were ya na-eme kampen maka arụcha nya o nwere ife ọzọ anyị ji wee mee kampen o nwe ife ha pasị taa electric a ka ha eji kwe gị nkwa ebe ha ka na-azọ crude oil AI ka ha ya-eji wee kwe gị nkwa ka ife ha pasịta na-abụrụ copy and paste ndị ma na ha amarọ ọchịchị na ha ji ewere ama ọchịchị so ife anyị fụrụ ha na-eme kịta ka ha ma anya ị na-eme haphazard iro a na-arụ a ma-arụ ya with quality ya last 20 years a sign agreement ọ bụ na o failụọ the construction company will come back and repair with maintenance culture enwe ha na pothole abịa patch ya mana a ya arapụ nke a bizie mee na ya trailer ada adagbuo onye keke na family ọ bụ n'ime ehe oge ahụ e wee awọdụọ contract onye ka weta ịfụcha ha ịfụ na ochie kago ekperima ekperima na-enugharịsị na many gọọmenti houses in name of ndị ọchịchị enenecha mụ ndị be anyị ebe a gbasị mmọnwụ ebe a kwara nkwụ so many places ịfụ the lost joy and the happiness celebration chineke ekene dịrị gị o nwerọ ife dịka freedom n'ụwa a is a special gift from god mmadụ ịpụta na-akpagharị mesapụ ahụ emerịta nwanne ọ ka mma na anyị jidesiri ife a aka ike o maka otu a emechaa zunarị anyị afọ ahụ ise ee eh? sị ekwekwana ka ụdị ife a mee ọzọ ị bụ PG ị nọ na nche obodo onye ruo onye gbado anya unu nenezie ndị nọ n'ụnọ ka unu si wee nọ in dryness unu adị afụzi ụṅara ndị nọ na mba ego adị maka otu a natara kịta mee ife ego ma ndị MC ma ndị nụgasịrị di ịfụ na abroad dị mma ndị ụnọ ya ama otu a ka ọ dị abroad dị mma ndị ụnọ ya ama mana nke ọtụtụ ndị be anyị mechara ma so many politicians kwesịrị iso wee kwu maka ife a na-emenụ many of them socha wee nọ na mba mee akwa nkwụ na mba onye ọzọ na mba ka a kwara nkwụ nwaanyị ọ bụrụ ofu onye ọ bụrụ ịbụọ ọ bụrụ ịtọ si kpọọ na ife ọjọọ ife ọjọọ a fụ osisi ọjọọ mgbe ọ na-epusi hopu ya na mgbọrọgwụ hopu ya n'ukwu maka ọ kachie ọ ya-enye nsogbu nee ka ndị mmadụ si nata na-enwe ọṅụ so many village squares mmadụ ana-ekwo thank God for the restoration of joy and peace n'ala Igbo ndị governors bikonụ unu na-eme kpukpu ugbo gị na unu na-eme unu ekwezikwana ka ụdị ife a dakwasị ọzọ maka unu na-eche order from Abuja tupu e wee onye ọwụna nọ n'ime ọfịa na-emekpa ụmụnne anyị ahụ ndị mama anyị ndị papa anyị unu ekwezina ka ụdị ife a dị ọzọ maka akụkọ karịa confusion everywhere mana ọ gịwa bụ number 1 security man e nwere na South East na your own state then ka efe na kọrọ stories PG na onwe ya ka ife o nwerọ onye pụtanụ ndị igwe apụtarọ igwe Lilu gba ọsọ Iseke gba ọsọ Orsumoghu gba ọsọ igwe ndị ọzọ emechi ọnụ o nwerọ public communication no press conference ka e wee gwa what is happening ka a fụ na iwe na-ewe ndị igwe onye ọ na-agbafuo act of cowardice a sị ka m were ife a nye ndụmọdụ ka ndị be anyị marụ na o nwerọ ife dị ka be mmadụ no place like home ife ọ sọ gị na-eme na mba ọtụtụ na abroad chọrọ ịnata maka enwe good weather enwe good food